Takhala tikukamba za AIP ndiye a minister a Kawale, a Sam Kawale eh, akuti a Malawi ayembekezere kudziwa za fetereza otchipa lerolo kuti kodi eh, zilipo komanso eh, ngati zilipo eh, azigula ndalama zingati let's hope kuti zichitika choncho chifukwa kuti i don't think iyi ndi the first time kutiuza kuti ayi anthu mudziwa kuti fertilizer zikhala bwanji AIP imeneyi zinachitikakonso mmbuyomo zinapeza kuti zalephereka so hopefully eh, nanga anena zoti leroli anthu adzi- adziwisa kuti kukhala ngati AIP muzigula mwakuti zinthuzi mwakuti mwakuti zitichitira ubwino chifukwa tikuyandikiranso nyengo imeneyi ndithu Kut- eh, kut- ya- kut- yakuti kuten- tiyambe kutentha kulima nde ndi mmene kukuyamba kale kuchita kuoneka kuti mvula eh, yatsala pang'ono ndithu so zitichitiratu bwino ndithu kwabasi yes what do you have Uh, here on the front page of the Daily Times, the headline reads S Sudan export deal uh, still alive, and part of the story reads export development

Mm. export deal inapangidwa sign in 2021 inapezeka kuti inaflopa koma kuti yayi Iye Sio inakali i- intact. idakali intact tiyembekeze kuti ziyenda
ah let's hope so eh, mwina the positive side the kind of positive side negativity ichokekayi koma hopefully mwina ziyenda mwina zitheka Eee mwina kam'menako ndithu ee kayenda choncho.
mwina let's let's hope so nanga si akuti deal inakali intact Eee inakali intact.
ndithu Ngakhale ina flop akuti anapita kumeneko anakachita zokambirana kuti Yes. ayi kukhala ngati akakonza zimene akaona zo- zimene zinali zofookazo akazikonzakonza kuti mwina apapa zinthu zizithe kutheka. Yeah, Mm.
so let's hope for for the best Mm. uh, komanso ndalama zibwere nanga tingopanga e- export ah zibwere eh. Eh, kuti komano komano olo tikamakamba zoti apange export eh, chimanga chimenechi ku south sudan kunoko tinacho chokwanira ndimafuna ndizibwera pamenepo ya kuti kunoko tinacho chokwanira kuti tipezeke kuti nafenso tatenga ku gawo la chimanga china tipanga export kupita ku south Sudan. Ku Malawi kuno mmeramo tili nawo okwanira? limenelo ndi funso lina so pameneponso akuyenera kuona bwinobwino ndithu Eh, chifukwa kulipo kuchitenga chimanga chomwecho iwonso nkumadza kugulitsa kubweranso kuno and nkuchigula modula we have another story here it says uh, mother's day outing kills 8 grief engulfs Illovo sugar dwangwa estate as 8 families

night the accident happened around malaza area in nkhata bay zosayenda zosayenda zosayenda basi Eh, kungoti mizimu ya anthu amene atayika iuse, amene mzimu. "Mtendere, yes, Komanso iye." mulungu apitirize kutonthoza Ma- mabanja awo. mabanja yes awa- awafungatire eh, pamene anthu kumva kuti azimayi ndi 7 uh, wamuna mmodzi Eh, zosayenda ndithu zosayenda nanga anthu akasangalala mothers day nkumabwera kuzoti Ah, zosayenda sizinakhale bwino okay uh, moving on uh, uh, the header leads chakwera tough on construction standards that's on the third page of the daily times and part of the story

Yeah. no ndi choncho Yeah.
chabwino health facility eh, akuti yaya Chakwera zuzulapo kuti mm, sitikufuna ntchito zongoyeyeka eh, kumanga building lero mawa mukapeza kuti kuli ming'alu akuti zimenezo sizimakhala bwino ndiye apempha ndithu ma contractor amenewa kuti popanga ntchito yanu tadzigwirani ntchito yanu mwa ukadaulo wanu komanso moyikapo mtima kuti zitukuko zimene muzipanga Zikhale zitukuko ndithu zolimba Zolimba, yes. eh, osati kungoyeyeka basi kuti bola atipatsa contract yo then no kuti ifeyo tidyepo bola tingomanga paoneke kuti chinthu tata- tamanga. tachimanga, mm, yes it needs azipanga ndithudi zinthu zolongosoka zokhalitsa zoti even ana athu ana awo
adzazipeze mmene anachitira ah, Ka- Kamuzu, yes. Eh, upeza ma secondary school anamanga Kalekale. kalekale mpaka pano ayi ndithu still intact

will be locally heavy and accompanied with thunderstorms, mostly in the country's southern and central regions. timakambatu kuti kunja kukutentha uko eh, ndiye kukutenthatu kwambiri eh, zija zoti atiuza ati tidzimwa madzi kwambiri eh, anzathuso amene amachita kachakumwaka Eh, akuti ayi, achepetseko lekani. pang'ono apanso akutiuza kunena kuti wiki ino ndithu eh, kutha kugwa mvula, mvula imene ikhale yambiri komanso ikhala ya, ya, ya dziphaliwali m'madera amenewa kwa uh, ku Lilongwe chigawo chapakati pano komanso kumwera uko ndiye tikuyenera kukhala okonzeka kukhala tcheru Yemwe amatiuza timathokoza ndithu amakhala akutiziwitsa Yes, yeah. zimene zikubwera kuti tizikonzeka bwino Bwino, yes. zimene zili zofunika ndithu yeah.

promotion officer Bwanalori Mwamlima said they have not yet established the cause of the inferno saying they have been concentrating on the safety of patients eh akuti lipoti ndithu zokhudza moto umene unaotcha pharmacy ya ku Rumphi district hospital eh, ituluka pompano ndithu kuti mwina tidziwa kuti kodi moto umenewu Udaya- chidayambitsa unayambitsa ndi chani? chani eh? Ngati anakapeza kuti mankhwala onse kumeneko ndi kuti Zosayenda anapita nanga eh, mapatient amene zosayenda. ali mchipatala amene kuzitha bwanji so we hope so eh, anzathu amene akutifufuzirawo achite machawi ndithu Mm, komanso ndiye kuti ndi zinthu zofunika kokhala zokuti malo ngati chipatala komanso mwina ma, ma company osiyanasiyana maofesi osiyanasiyana kumakhalako ndithu titi zida tija timagwiritsa eh, ntchito mu nthawi ya, ya moto ma fire Yes. extinguisher amenewo Yeah. eh, ndinamva zakuti iye ati zimenezo analibe moto amakazimitsira madzi kumaita kutunga m'baketi ndi kumakathira Ah, anakhala zoti ndithu zinthu ngati zimenezo ali Zinalipo, nazo yes. mwina iye akadakwanitsako poyamba pomwe usana usanabebelere Yeah. usanazimirire Mm. kuona ngati zinthu zambiri mwina anakatha kuuzimitsa nde it's a call eh, kwa makampani onse ma offices onse kuti tiyeni eh, ma safety measures tiziwatenga serious Yeah, komanso ministry of health eh, this is a wake up call as you have already said kunena kuti apapano akuyenera aone kuti kodi mdzipatala zathu kuyendera ndithu kuona kuti eh, ma fire extinguisher alipo kuti zimene palibe zimene mwina zidaonongeka eh, tithe kukonza chifukwa kuteretu pamenepo ndikukhulupirira kuti papita mamiliyoni eh, ambiri kwambiri Mm, mm, mm, and kwambiri. kuti akonze si za lero ndi lero kuti apeze kuti lero akonza

M1 road zija mmakam- timakamba zija koyambirira kuti timakamba za Sudan deal eh, yokhudza chimanga Yeah. akuti deal ili intact eh, ndiye tinadzakamba kuti koma tikuyenera tione kuti kodi tili ndi chimanga cho- chokwanira tikanena kuti chimanga tidzichitumiza kukagulitsa ku Sudan and here there is another story saying madepote ena a- ADMARC mulibe ya Mulibe mulibe chimanga chimanga. zimene aMalawi akuvutika ndipo akukakamizidwa

nkhani 2 Mhm. mukuyiona bwanji nkhani imene Mm, akuti ayi ndithu pompano ya- avomereze kuti eh, tindalama timeneto tithe kubwera mdziko muno aonanso kuti ataunikira pa mndandanda wawo akutha kuona zoti ayi ma- maiko ena ndithu ali nkuthekera kuti atha kupanga zimenezo atha kudzipezera okha thandizo komano aona kuti thandizo limeneli eh, lokwana 350 billion eh, us dollars lithe kupita

ntchito yake Mm, chifukwa timakhala choncho ndithu kumapempha mathandizo maiko ena ndi ena kuti atithandize chithandizo chija chikafika Ah. kumapezeka zoti sichikugwiranso ndithu ntchito imene chimayenera kuti chigwire Eh. mapeto ake imakhala zoti basi zapita mmatumba eh, ma enjoyment uwona iye wagula kena kanyuwani koyendera Eh. eh, ana amasukulu kunja eh, ah, ndi mmene zimakhalira pano let's hope kuti zikatheka ndithu akapanga approve this week ndalama ikafika

mabanki akuti akupereka ngongole eh, Yeah, ma personal loans. ma personal loans ndiye zambiri zimene ngongolezo zikuperekedwa aMalawi Mm. zikuthera chani eh. Masi.
Eh, tikagule galimoto kuti tikatenge loan tigule galimoto ena kumanga nyumba Eh. Eh, mukamanga nyumbayonso you end up struggling kuti mubwezenso ndalamazo yes Eh, ndiye komanso ndi zija anthu amakhala kuti akudandaula kuti "Ah, Kodi bwanji mabankiwo amapezeka zoti munthu ngati ine eh, ndangomaliza kumene sukulu kuti ndipeze ntchito amati yayi 3 years experience 5 years experience nditenga kuti ndikabwereke mwina ndalama ku bank ndiyambe ka business Business. amapezeka zoti akutikaniza koma pali ndithu anthu ake amene amapezeka zokuti yayi eh, akangofika iwowo yeah. akuwapatsa maloniwo Eh, ndi- ndi- ndiye kuipa kwake zimene zikuchitika nowo apa Mm. anthu akazibwerera zikuthera kudya

that's the way to go let's hope for ah for the best eh? chifukwa kulipo kumapezeka kuti tapanga launch kenaka anthu kuoneka interested kenakano kuti zabwera zinthu zija anthu akenso sazigula so this is something that komano if I mean, magalimoto amene akufunika kuti anthu ndithu ka demand kamene kakubwerako akuoneka zoti Sa akuonetsetsa ndithu, akugwirizana masupplier bwino kuti aone kuti a, loss palibepo chifukwa kuti anthu amene akufunawo amakhala zoti aperekatu deposit. Ah, okay. Eh, If- apereka deposit kuti ndibweretsereni galimoto. ah, if it works like that, then that's better. komanso ndiye kuti let's hope kuti zimene zayamba chonchi mma anthu akuzifuna magalimoto awo akuwafuna ah, standard yake ipitirire kukhala choncho Yeah. Eh, chifukwa yoti Amalawi have this tendency yoti tikangoyambisa chinthu tichiyamba chabwino chabwino kenaka ukaona zoti yakhala ngati anthu zinthu akuzikonda kenakano umapeza zoti the, the standard the quality kumayamba kubwerera mbuyo mm, inayamba kunyenya si nanga umakhala zoti mudziwa zoti chafika kale pamalo
What do you have there? Uh, moving on, uh, uh, this is uh, international news, international stories. Uh, the headline is UK PM pledges significant military aid to Israel. And part of the story reads United Kingdom Prime Minister Kish

uh, azimayi ana kuphedwa and eh, ndisanalowe muno i was watching uh, zimene zikuchitika kumeneko mdzipatala it's becoming i- nkovuta kuti apange handle the, the, the situation let us hope for the best kuti anthu amenewa apange negotiate eh? izizi zomenyana nkhondo nkhondo siyabwino yeah and you see malo okuti unali mzinda wokongola koma eh within ma seconds Mm, mm. hey, so uh, here anzathu awa afuna akathandizeko eh, kumeneko Mm, mm. yeah let us hope akamakathandiza komanso they should try ku- to call for contact and dialogue get Mm. at least kuti mbali ziwirizi amvane chimodzi because at the end of the day akuwononga zinthu akutani zinthuzo zizafunika kuti nthawi ina yake zitati zibwerezeredwenso so it's like kuzibwezera kuzibwereretsa chani mbuyo let's go to the sports uh, scorchers ready for big stage statistics don't lie and if the scorchers performance at the just ended cosafa hollywood, hollywood bets women's championship is anything to go by then they are ready to scale for lofty heights the flames scorchers eh? azimayi eh, atimwetsatu wamkakatu eh? Ku- ku- ku- am- actually ma- mipira yawo imene anasewera yonse eh? achita bwino and kuwaona kuti akubwera kumudzi kunoko eh, ku- mosangalala ndi chikho uh, this is something uh, amalawi chimene tinachisowa kwa nthawi yayitali ndipo ndi mmene akunenera akuona kuti the scorchers inamenya bwino kwambiri and iyoyo akukhulupirira kuti ipitiriza ndipo ili ready kupanga nawo compete eh, zikho zosiyanasiyana so we are wishing uh, the flames uh, the scorchers you know all the best Eh, ndithu komanso ine ndimafuna ndapemphere ah, azimayi amenewa kuti ah, Eh, paja mumati timu ya anyamata ikati eh, yawina the flames ya zibambo yangochinyako ka- ka- ka- ka- katimu kena kake eh, mwina sinatenge chikho koma mmagawa mapoloti eh, mmatani azimayiwanso ta- taawonani eh, apulenso taayitanankoni a- azi- azimayiwa ndithu mm, ah muchezeko nawo ndithu tikatere ndithu eh, its another motivation and kuona uyu eh, wathu wathu temwa chawinga mm. wakhala top goal scorer komanso player of the tournament this mm. is something something good yes yeah it, it, it's really great yeah. yeah putting malawi on the flag on the flag yeah. yeah. Eh.
ndio ndikuona kuti kwazimayi kuzikuenda nanga si the queens mm. amatiyikanso eh, flag mm. kuonanso kumpira uko eh, yeah

The show gained mileage around 6 pm with people enjoying performances from among others Soldier Lucius Banda, Wendy Halawa, Pop Young, Charisma and Gwamba. Mm. Over the weekend anthu ananjoya. tutana njoya Mm, inu mnalipo.
ife ah ine kunena chilungamo eh, nali saturday saturday nali kunyumba sunday i was here